Titenge kuti pamudzi panu pakusowa madzi anthu akufa ndi ludzu. Mukhoza kufuna kufufuza kuti chikuyambisa chimenechi ndi chani. Zitha kutheka kuti chitsime chomwe mumatungamo madzi chauma. Zithanso kukhala kuti madzi akutuluka ku chitsime koma chifukwa cha zifukwa zina madzi aja akumakhala owawa mchere oti simungamwe. Zithanso kutheka zoti amaliwongo ena akumabwera usiku kudzathira asidi mu chitsime chanu chija madzi aja nkukhala osamweka. Kapenanso mukumatha kutunga bwinobwino madzi ndikuika mu mbiya zanu Koma mwina amaliwongowa akumabwera kudzasakaza madzi aja kudzamwa kumaliza onse inu kusowa mtengo wogwira. N'chimodzimodzi ngati m'thupi mwanu mukusowa magazi. Patha kukhala zifukwa zambirimbiri zomwe magazi amenewa akusowera. Tili ndi magazi osiyanasiyana m'thupi mwathu. Koma kusowa kwa magazi komwe nditakukambe pano ndi kusowa kwa magazi ofiira, anemia pachizungu, komwe kumapangitsa kuti mpweya usowe m'thupi mwathu chifukwa chokuti magazi ofiira amenewa ndi amene amayendetsa mpweya kuchoka m'mapapo kupita thupi lathu lonse. Ndiyambe kuona mavuto omwe angakhalepo ku factory kopangira magazi. Tisanafika kumeneko, tingokumbutsa kuti magazi onse ofira oyera amapangidwa m'mafupa mwathu, bone marrow. Akapangidwa mmene muja ndi kukhwima, amalowa mnjira zathu za magazi, ma blood vessels, ndipo mmenemo amagwira ntchito yake ya u transporter wa oxygen kwa miyezi folo timanena kuti 100 to 120 days miyezi folo ikatha magazi aja amapanga ritaya ndipo amagaidwagaidwa mu chiwindi komanso spleen kapamba kuti gazi lofira lipangidwe ndipo likhale lalunga lizitha kugwira ntchito yake ya utransporter pamafunikira zinthu zingapo monga ngati iron vitamin b12 komanso vitamin b9 zimenezi tikhoza kuzinena ngati ma ingredients ma raw materials kapena kuti zida zopangira zida zinzake kukakhala kuti ku factory kwa magazi kumafupa kwathu kukusowekera zinthu zimenezi magazi athu amachepa pa nkhani yomweyo yosowekera zipangizo zopangira magazi zitha kutheka kuti tikudya bwinobwino zokudya zokwanira zokhala ndi iron komanso vitamin b koma thupi lathu likukanika kutenga bwinobwino zakudya zija zikagayidwa m'matumbo mwathu chifukwa chokuti m'mimba mwathu munagwidwa matenda ndiye mukukanika kuyamwa bwinobwino zakudya zija pachizungu timati poor absorption kuthanso kukhala kuti kuchitsime kwathu ku factory kwathu kumeneku kuli zipangizo zonse zokwanira koma mashini a mu factory agwidwa matenda. Bone marrow, mafupa athu, amatha kugwidwa matenda ndikukanikiratu kupanga mtundu wina uliwonse wa magazi. Anthu ena mwina munamvako za aplastic anemia. Zikachitika chonchi, magazi onse a mthupi amatsika, oyera, ofira, munthu amasoweratu magazi. Zimenezi zimatha kubwera pa zifukwa zosiyanasiyana, monga ngati thupi kumangozimenya lokha, kumamenya mafupa athu popanda chifukwa china chilichonse. pachizungu timati autoimmune attack komanso mankhwala omwe tikumwa ngati a kansa akhunyu komanso chloramphenicol tizilombo tina ta mavirus ngati hiv ndi hepatitis zimathanso kuyambisa zimenezi komanso munthu umatha kuyamwira kwa makolo mu chitsanzo cha madzi muja tinanenanso kuti chitsime chitha kumatulutsa madzi koma madziwo pa zifukwa zina nkukhala owawa mthupi mwathu Zimathanso kutheka kuti bone marrow ikupanga magazi bwinobwino koma magaziwo si a quality yabwino kuti ndi kugwira ntchito yake ya utransporter bwinobwino. Zimachitika ngati m'matenda aja a sickle cell omwe magazi amatuluka opuwala, m'malo motuluka ozungulira amatuluka ngati chikwakwa, zomwe zimapangisa kuti mpweya usaphatikane bwino ndi magazi ndipo munthu amatha kukhala ndi anemia. chifukwa chosowa mpweya umenewu. Palinso tizilombo tina ti amaliwongo tomwe timaba magazi omwe apangidwa bwinobwino ndi kumayenda m'thupi mwathu. Tizilombo timeneti ndi ngati ta malungo, hiv komanso njoka za m'mimba. Eya, anthu ambirife tili ndi anemia chifukwa choti tili ndi njoka za m'mimba koma sitikudziwa. Tikufunika deworming, mankhwala omwe amakokolola ndi kuchotsa njoka za m'mimba m'thupi mwathu. Zikhozanso kutheka kuti magazi athu akutha chifukwa choti tikutaya magazi ambiri, kubereka, azimayi amataya magazi, kusamba kwambiri, ngozi, njoka za m'mimba komanso ngati tili ndi ma ulcers m'mimba kapena m'matumbo mwathu omwe akutulutsa magazi. Tanenanso kuti kumapeto kwa moyo wawo magazi amenewa amakaphwanyidwaphwanyidwa ndi spleen, kapamba. Koma pena tikakhala kuti tili ndi kapamba wamkulu, amakhala ngati akugwira ntchito yake ija mopyoza. Mmalo moti angogaya magazi okhawo omwe akufunika kupanga retire wo, amapezeka zoti akugaya limodzi ndi magazi ena ambiri, zomwenso zimatha kupangitsa kuti magazi athu achepe. Kapamba ndi chiwalo chimodzi chomwe tikhoza kukhala opanda, ndi achipatala akaona kuti magazi athu akutha kwambiri chifukwa cha kapamba wamkuluyi, amangomuchotsa basi, operation. Kumaliza ndinene ichi, kusowa kwa magazi, anemia, si nthenda imodzi yokha iyayi. Ndi chizindikiro kuti china chake chikuchitika m'thupi mwanu ndipo chikuyenera kufufuzidwa. Ngati mwakhala kumva kutopa nthawi zonse, chizungulire, mutu kumangopweteka, kupanga phuma kwa nthawi yayitali ndipo ku chipatala amangokupasani thandizo lomwelo lomwelo ndipo sizisintha mwina ndi nthawi yoti mupite kwa akadaulo ena akaunike bwinobwino magazi anu akaone kuti chikuchitika ndi chani magazi ndi moyo wathu mpweyawo kukhala nawo koma opanda magazi owuyendetsa zili chabe. Ndikhulupirira kuti taphunzirapo zinthu zingapo pa zomwe zimapangisa kuti magazi athu azitha, anemia. Tiyeni tigawaneni ndi anzathu kuti tiphunzire limodzi. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.